minnu bɛ ka bi mali filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli bɛ aw ye bi ye araba ye juin kalo tile mugan ani kelen san ba fila ani mugan ni saba nin ye bi mali ka don kibaru waati selen ye an bɛ o fɔ aw ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'a ye ja ninnu sɔrɔ a ka kɛ u fɛ ni k'u yɛrɛkɛ maa wɛrɛ bɛ se ka bɔ aw nu ma cogo min na aw y'a bisimila bi mali ka bi don kibaru kɛnɛ kan kunnafoniko nasiratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ wale min ni o kɛra mura ayiwa procureur général min bɛ cour d'appel kunna bamakɔ ale ye a jira k'a fɔ ayiwa ko ayiwa min bɛ tali kɛ nɔdonni na n'o ye plainte ye k'o bɛ kɛ ka ɲɛsin awa jɛkulu minnu kɔni ye nin baara kɛ onu yɛrɛ tɔgɔ la k'u bɛna plainte dɔ don ka ɲɛsin olu ma kalo kelen i k'a dɔn u ka kibaruyaw kɔfɛ ayiwa min bɛ tali kɛ haut commissariat des nations unies aux droits de l'homme awa min kɛra sababu ye u ye a jira min na k'a fɔ ko mali wolomasiri tabaw u ye nkalon ta ka ɲɛsin olu ma k'a fɔ k'olu ye faaliba kɛ kɛrɛnkɛrɛnna siviliw ko mali lakana tigilamaw y'u bɔnɛ u ni la awa mura o kɔnɔna na procureur général min bɛ cour d'appel kunna bamakɔ a y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna a ma awa ko plainte bɛna kɛ maa minnu tun bɛ ka nin baara in kɔni kɛ onu yɛrɛ tɔgɔ la k'u bɛna plainte kɛ olu kama ka da u ka walew kan ka kɛɲɛ ni o kunnafoni ye min bɛ tali kɛ ntɛnɛndon la juin kalo tile tan ni kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni saba procureur général min bɛ cour d'appel la bamakɔ ale nin kibaruya in kɔni jira k'a fɔ ni ala sɔnna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira i k'a dɔn k'a fɔ awa mura baaraw kama onu yɛrɛ tɔgɔ la k'u bɛna plainte kɛ ka ɲɛsin olu ma ko nin kibaruya in bɛ da diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen e tulo kan nin kɔfɛ hali bi anw ka jamana kɔnɔna na yan ka se ka maa minnu kɔni n'u y'u ka hakɛw sɔrɔ ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la san caman baara kɔfɛ jamana kɔnɔna na olu yɛrɛ hakɛ dɔnni k'u ye ɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ o sɛgɛsɛgɛliw baaraw daminɛna minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ani yiriwa badaa ma o kɔni ye a baaraw nun don i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa nin maa kofɔlenw na minnu y'u ka hakɛw sɔrɔ ni ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la san caman kɛli kɔfɛ ayiwa baaraw la jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u maa hakɛw ka se k'olu dɔn n'o y'an ka retraitéw ye o la wele bilala u ma caisse malienne de sécurité sociale fɛ walasa u maa hakɛw bɛ se ka y'u ɲɛ na cogo min na ka se ka u sɛgɛsɛgɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin baara bɛ ɲɛsin maa ba biwɔɔrɔ ni saba kɛmɛ wɔɔrɔ ni mugan ani wɔɔrɔ ma o jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu kɔni nin taara awa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o tilalen don agence binaani ani naani cɛ cmss bamakɔ awa jamana kɔnɔna cercle ka taa se awa direction régionale kɔnɔntɔn ma awa makɔrɔbaw tɔgɔla so ayiwa nin sɛgɛsɛgɛli min filɛ nin ye ka ɲɛsin an ka retraitéw ma i k'a dɔn ko a a daminɛna juin kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ni saba a bɛ to sen na fɔ zuye kalo tile tan ni seegin ba fila ani mugan ni saba o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ awa dakabana ko min ni a bɛ ka kɛ laginɛ jamana kɔnɔ bi ni a kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen dabala ban n'o ye musolaka ye min bɛ tapi fɛsɛ ji kan ni ka i seli ka ala ko kɛ a kan maa wɛrɛ tɛ a tɔgɔ ye ko eh, fanda sangare fanda sangare maliden don i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ laginɛ yɔrɔ min na o ye meja gine ye a ye a jira k'a fɔ ko ale mago tɛ ka taa jamanatigi lajɛ wa k'ale ma na o kama awa ko ale mago tɛ k'a fɔ maa ka ale sara ko ale nana a bɛnkɛw fɛ laginɛ kɔnɔna na wa ko min filɛ nin ye ale bɛ ka wale min kɛ nin ye ko ni ala ka dan ɲɛ de ye i k'a dɔn k'a fɔ ale ale tɛ dɔnnikɛla ye ale tɛ kolonin fili wa i n'a fɔ a ko ale ma kuranɛ kalan i n'a fɔ karamɔgɔba b'a kɛ cogo min na ko nin ye ala ka kɛ de ye wa k'o de b'a to ale bɛ nin ko in kɛ wa ko koloninfilila tɛ fanda sangare ni maliden don n'a b'a bɛnkaw fɛ laginɛ nin waati la ale de bɛ tafe fɛsɛ ji kan ni k'i seli ka ala ko kɛ a kan a kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen dabala ban bi jamana kɔnɔna na bɔ an ka jamana kɔfɛ an bɛ taa laginɛ bisawokaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ laginɛ bisawo o ye jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o so yɔrɔ dɔ kɔni binna awa ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo ale tile tan ni kɔnɔntɔn ba fila ani mugan ni saba k'a sabu kɛ awa fiɲɛ ka ciliba dɔ ye ayiwa jamana ɲɛmaa yɛrɛ dagayɔrɔ ko a fankelen dɔ binna n'o ye palais présidentiel ye kunnafonidila min bɛ faransi bolo n'o ye serge daniel ye ale kɔni y'a kibaruya di a ka bɔlɔlɔ sanfɛ a ye a jira k'a fɔ ayiwa jamana ɲɛmaa n'o ye embalo ye ko ayiwa foyi ma a sɔrɔ ayiwa ko a jatigɛ bonyana ni a masiba ye an bɛ dugawu kɛ sa ala ka jamana kisi n'an ka ɲɔgɔn waleyaw ma o la nin bɛ dan sigi aw ka bi mali ka don kibaruyaw la bi juin kalo tile mugan ni kelen ba fila ani mugan ni saba an b'a fɔ aw ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'a ye ja ninnu sɔrɔ a ka k'u fɛ k'u yɛrɛkɛ walasa maa wɛrɛ bɛ se ka bɔ aw nun ma cogo min na aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ